Afa m bụ Oji. Oji. Mm.
Nwanne m kedụkwanụ afa gị? Afa m bụ Innocent. Afa gị bụ Innocent. Wow. Ọ dịka ụnụ na ọrụ ebe a kwa? Mm. Fine, beautiful. Ọ ihe dị mma. Um, ihe a dị ebe a bụ kamera. Eh? So o nwere ife m chọrọ iji, o nwere mkpụrụ osisi ịtọ m ji ebe a. Eh? M wepụta ya m gosi nụ ụnụ gwa m afa Igbo ya, ụnụ agwa m afa oyibo ya. Ụnụ ịbụọ zata enye m unu 2000 naira ebe a unu dị ready unu dị ready kedu afa gị ahụ ọzọ oji oji kedu afa gị ọzọ Innocent Innocent nna ndị a eh, obi obi unu ọ dịkwa n'enu okay unu dị ready kwe eh, let's go kamera bịa nso

ị mara ya kedu afa ose a kedu afa ihe a mkpụrụ osisi a ose ala ose ala kedu afa oyibo ya Ghana pepper Ghana pepper ụnụ dara ya. ee nke bụ eziokwu igbo na-asụ n'olu n'olu mana ife eji wee mara igbo izugbe ya o nwere ike ọ bụrụ ose ala ka ụnụ na-akpọ ya n'obodo ụnụ ọ bụrụ izi- igbo izugbe ya bụ ihe igbo izugbe ya bụ ose ọjị ose ọjị ọ kwa ụnụ na-anụ ka a na-akpọ ose ọjị ee amazi m ihe ụnụ na-akpọ ya ose ala o nwere ike ụnụ ana-akpọ ose ala na be mana ihe igbo ji gbara ya gburugburu igbo izugbe ya bụ ose ọjị then afa oyibo ya bụ ee alligator pepper so n'ihi nke ụnụ dara mana ihe dị ebe a bụ na achọrọ m ka ụnụ rie 2000 naira nke a adịgo cancel o nwekwara mkpụrụ osisi ịtọ ọzọ m megosinụ ụnụ mata afa igbo ya

a nke bụ eziokwu bụ na ọ watermelon o nwetara ngwa ka anyị jụzie ya afa igbo ya ka ọ mara ma ọ ma afa igbo ya ọga anyị kedu afa igbo ya Ọ ga-ama m ọkụ ya. ị mara ya ọga anyị ndị be anyị ọ sị na ọ mara ya Ee, ngwa kedu afa igbo ya Osisi ọbara.
osisi ọbara em ị trykwara kama ị- ị ga-ahụ na o nwere ihe i kwuru ya ka iji kwuo nke a ma nsogbu adịghị ọ bụrọ afa igbo ya afa igbo ya bụ anyụ mmiri m sị gị ọ gịnị anyụ mmiri anyụ mmiri mmiri bụ water melon bụ anyụ so ndị igbo be anyị na-agụ ihe dịka ihe ahụ yitere anyụ mmiri bụ asụsụ igbo ya na ọ ya asụsụ igbo ya niile gburugburu ọ kwa ị matago ya taata eh, so ọ dị mkpa ọ dị ọtụtụ osisi mkpụrụ anyị na osisi mkpụrụ osisi anyị na-eri n'ala igbo nke anyị maara afa ya n'oyibo mana a marọ afa ya n'igbo ọ dị ọtụtụ nwekwa ndị anyị mara afa ya na igbo mana anyị amarọ afa ya na bekee so ya mere ka anyị ji decide ya nnọọ na anyị ga na-ewere mkpụrụ osisi na-akpagharị na-ajụkasị ị ghọtago so afa anyị bụ nnụnụ tv and comedy anyị nọ na social media ụnụ amarago ịbụọ a taata na alligator pepper bụ ose ọjị na asụsụ igbo then watermelon bụ anyụ mmiri o nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ anyị ji ebe a mana anyị ma m bịa n'iru wee gaba because ọ na-adaga ya n'izi ndeewonụ o ka anyị kelee nụ anyị nọkwa nọ na Facebook nọ na YouTube daalụnụ ọ bụrụ na unu nwetara anyị ka inye nụ 2000 naira daalụnụ ndị be anyị ọ na-aka o si je ha adara